an bɛ foli di nouvelle express lagɛbaga bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lagɛ ni waati da an b'a fɔ ye k'aw bisimila kokura bi fana nin y'an nalen ye an n'an ka artisteba wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a yira la k'a fɔ ko émission yɛrɛ voix d'artiste a bɛ sigi aw balimamuso an'aw denmuso fɛ a se ka tarawele an n'an ka artiste belebeleba dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ ale kɔni cɛ jɛman belebele de don a ma ɲinɛ n'a y'a ye bi aw yɛrɛ ja bɛ sɔn ka tigɛ ka sɔrɔ question yɛrɛ ma taa yɔrɔ si fɔlɔ eh, ka yira la k'a fɔ tuguni ko an bɛ sɔrɔ an ka page officielle sanfɛ youtube sanfɛ instagram sanfɛ fo ka taa se facebook page officielle la ne b'a fɔ ye k'aw bisimila kokura an ka émission mandi ale kɛnɛ kɔnɔna na a bɛ cogo di. oui ça va. kan bɛ di. bon kan foyi tɛ an bɛ yan dɔrɔn à la malien ok o bɛ cogo di donc i bɛ foli di téléspectateur téléspectatrice bɛɛ lajɛlen ma ok bon n bɛ kanubaa bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka nouvelle express yɛrɛ fo a n'a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ala ka a ko taga ɲɛ donc ko bɛ ko kɔnɔ kow b'o kɔnɔ a dan don eh, d'accord eh, ali ali yɛrɛ ye jɔn ye ali bangera min ali sigilen bɛ min ali bɛ sanji joli la bon ne tɔgɔ ye buba ali ye n ba tɔgɔ ye mayimuna ayidara ne ye kɔrɔnfɛmaa ye mais n kɔrɔbayara mɔpti mais sisan ne sigilen don bamakɔ commune six la yirimajɔ ko bɛ ko kɔnɔ nin ye tɔgɔ nin ye tɔgɔ faso tɔgɔ ni baso tɔgɔ ye mais a bɛ fɔ n ma fɛnɛ garibu parfɛma a fɔ kelen garibu parfɛma rasta propre

n tun bɛ kɛ cidilaba ye i y'a faamu mais n ma kɛ kalankɛlaba ye donc n bɛ se ka n ka ci lase fɛn min na ne y'a jate bɔ mm-hmm. o ye misigi de parce que n'i kɛra sirifuden ye jamana in kɔnɔ yan mm-hmm. taabolo dɔ de b'i la donc mais n'i ye o jɛ i bɛ mun kɛ sisan donc mɔgɔ b'i waso n'i faso de mais anw b'an ta kɛ gitari la n t'a dɔn n'i y'a faamu ko bɛ ko kɔnɔ o de ye n bila misigi la mhm. ani fana an ka dɔnkilidalaba dɔ tun bɛ kɔrɔn fɛ mɔpti yen nɔ mhm. cɛ don u b'a wele mamu kɔnɛ bozo don mhm. ne tun b'o lamɛn kosɛbɛ ale ka dɔnkiliw ka di n ye mais n bɛna n'a fɔ ko n bɛ se ka na don dɔnkilida la waati min ale banna Mm-hmm. donc euh, misigi diyara n ye fɛnɛ ale nɔfɛ fɛnɛ ko bɛ ko kɔnɔ d'accord eh, i yɛrɛ ka kuma don ko misigi diyara i ye kosɛbɛ o de kama i donn'a kɔnɔ mais i bɛ misigi genre sugu jumɛn de kɛ bon n bɛ se k'a fɔ genre o genre bɛ kɛ mali la n bɛ dɔɔnin k'a bɛɛ lajɛlen na mm-hmm. sauf n tɛ jeli genre kɛ mais dɔnkili fɛn fɛn bɛ yen a bɛ mɔgɔw ɲɛnajɛ mali kɔnɔ n bɛ dɔ k'a bɛɛ la mais n bɛ dɔnkili da bamanankan na mm-hmm. fulakan kɔrɔbɔrɔkan bosokan n bɛ dɔnkili da nin kan naani na ɔ a latɛmɛ sira la fana siya tɛ n na jamu tɛ n na balima tɛ n na teri tɛ n na mɔgɔ min bɛ ne fɛ i bɛ n ka misiki fɛ o de ye ne ka mɔgɔ ye je n'aime pas la division ko bɛ ko kɔnɔ ko bɛ ko kɔnɔ eh, d'accord mm. ali mm, i ko ko i donna dɔnkilidala cogo min i y'o ɲɛfɔ kanubagaw ye hakili la mm. caman ye faamuyali sɔrɔ o la mais an y'a jateminɛ k'a fɔ sirifina

siya min na n'i ko k'i bɛ kɛ dɔnkilidala ye mhm. mɔgɔw b'u imposer o y'i ka fami ye n'o bɔra a la minnu t'i fɛ o fana b'i critiquer n'a ye mais fami ta n'o nɔgɔyara ka ban ne woloba ye sira di ne ma mhm. donc ni n ba ye sira di yan a tɔ bɛ ala de bolo minnu bɛ ne critiquer mhm. olu bɛ ne avancer de mali yɛrɛ kɔnɔ bi n'i ma nɛni i tɛ taa ɲɛ o fɔlɔ i bɛ duwawu ɲini mɔgɔw fɛ u bɛ dugawu k'i ye i bɛ taa ɲɛ mali la mɛ sisan n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ i bɛ danga de ɲini maliyɛn fɛ parce que maliyɛn kɛtɔ ka dugawu k'i ye a bɛ da la a tɛ dusukun na mɛ n'a bɛ k'i danga fana o de bɛ mɔgɔ lataga sisan n t'a dɔn n'i y'a faamu bɔn n'i bɔra o bɛɛ la sirifuya in tɛ mɔgɔ bali ka dɔnkili da o jalamugutigi minnu bɛ yan minnu ye sirifu ye nɛni tɛ yen u ma min da olu kan ɔ ne min kɛra dɔnkilidala ye ne yɛrɛ de ye n yɛrɛ di nɛni ma o ɔ o t'o bannen ya kow bɛ kow kɔnɔ kow b'o kɔnɔ donc nenini tɛ fɛn k'an na quoi kosɛbɛ awɔ mais a bɛ dépend dɔrɔn n ka dɔnkili ye dɔnkili sugu jumɛn ye n'i ye ne neni taa n ka misiki ta kɔnti ninnu kan ou bien i ka taa n ka album san i k'a lamɛn n bɛ ka min kɔni f'i ye o kɔni bɛ e nafa donc misiki mako b'o dɔrɔn de la mais ale ye misiki da daminɛ ani sanji a bɛ sanji joli bɔ bon n ye dɔnkilida daminɛ 2004 2004 2004 mais o waati y'a sɔrɔ a ka di n ye parce que a ka di n ye n donna a la mais n ma taa morceau bɔ n ma foyi mhm. n'o tɛ dɔnkili yɛrɛ depuis ne ka dɔgɔ i mana ne bila diɲɛ ci o ci la ni n bɛ ka dɔnkili de da n b'a kɛ ka ɲɛ i m'a ye mais n hakili b'a la n kɔrɔbayara waati min 2004 n ye dɔnkilida daminɛ kosɛbɛ voilà mm, d'accord ko bɛ ko kɔnɔ musique joli de b'i bolo i ka dɔnkilida daminɛ ni sisan cɛ ee ne ka dɔnkili bɛɛ a ka ca dɛ ne ka dɔnkili bɛɛ tɛ ee a ka ca a ka ca mɛ n ye album kelen kɛ mm. i ye album kelen awɔ n ye album kelen kɛ huit morceaux de b'o la huit titres oui o bɔra 2000 17 mais morceau wɛrɛw bɛ n bolo n ka morceau min yɛrɛ bɔlen don ko mɔgɔw bɛ k'a lamɛn ani album n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa 30 morceau la parce que an bɛ dɔw bɔ singlew y'olu ye olu tɛ album ye olu caman bɛ n bolo mixtape bɛ n bolo hali sisan sisan n ye dɔ bila ko inbox ne y'o bila sisan a tɛ tɛmɛ un mois kan o dɔnkili tɔgɔ ye inbox i m'a ye donc ko bɛ kow kɔnɔ ok ali e yɛrɛ ye dɔnkilida daminɛ i ka misiw bɛɛ la mɔgɔw y'i dɔn ni dɔnkili min ye hakili b'a la bon mɔgɔw ye n découverte kɛ ni dɔnkili min ye o bɛ yen mais bɛɛ ka n dɔn mali kɔnɔ surtout mali musow n b'u fo kosɛbɛ mhm. ala ka mali musow taga ɲɛ amina n'i ye mali musow degun ala k'i degun n'i y'u dɛmɛ ala k'i dɛmɛ i y'a faamu n ye découverte kɛ ni la paix morceau dɔ de ye ale bɛ ale bɛ kɔrɔbɔrɔ kan na mais après n nana dɔnkili dɔ bɔ ko diɲɛ laban in na kan'i kunko fɔ bɛɛ ye mali kɔni n bɛ se k'a fɔ dugu o dugu bɛ mali la ni mɔgɔ kɛmɛ bɛ yen dɔnbaga dɔ bɛ yen diɲɛ laban sababu i bɛ se ka musique i b'a hakili jigin a la parce que caman bɛ émission lagɛ a b'a dɔn k'a fɔ ali don mais dɔnkili est ce que ali de y'a da donc eh. a bɛ mɔgɔ caman fɛn i b'a lagɛ ka i kan fili n'a y'a yɔrɔnin ye kow bɛ kow kɔnɔ bi diɲɛ laban in na kan'i kunko fɔ bɛɛ ye sɛgɛn b'i la kan'a fɔ bɛɛ ye bana b'i la kan'a fɔ bɛɛ ye baarantanya don kan'a fɔ bɛɛ ye i b'a fɔ minnu ye sɔn'u k'i dɛmɛ olu fɔlɔfɔlɔ de b'i de san bi diɲɛ laban in na ne tɛ n kunko fɔ bɛɛ ye bi diɲɛ laban in na kan'i kunko fɔ bɛɛ ye cɛko don kan'a fɔ bɛɛ ye musoko bɛ ne na ne t'a fɔ bɛɛ ye denko don kan'a fɔ bɛɛ ye i b'a fɔ minnu ye sɔn'u k'i dɛmɛ

n kelen ye kɔnsɛriw kɛ n ka albɔmu fana bɔlen n y'a dedikasi kɛ an bɛ animasiyɔnw kɛ su fɛ ko caman mɛ jamana kɔfɛ n taara jamana minnu na dɔnkilida sira kan moritani b'o la laginɛ kɔni siɲɛ caman n t'o da dɔn senegal n ye abijan dugu dɔw fana kɛ tu vois n ye dugu caman kɛ n ye gana kɛ n ye dugu caman kɛ afiriki duguw la kuwa dɔnkilida sira kan n kelen ye dɔw kɛ ni mɔgɔw ye dɔ kɛ n kɔni ma taa tulobilen fɛ yen fɔlɔ a bɛ dugawu kɛ n ye komi ne yɛrɛ ko sisan maliyɛn bɛ dugawu kɛ nafa t'a la mɛ a ye dugawu kɛ n kan bɛ musow de ma dɛ cɛ foyi kana dugawu kɛ musow y'aw jija aw ka dugawu kɛ ali ye kosɛbɛ ali i ka i kumana i ka kɔnsɛri dɔ kan sisan kunun dɔ ko ne ma ne y'a fɔ n ko n bɛna ali de invité mm-hmm. a ko ko tiɲɛ na mm-hmm. ko ali ka concert dɔ kɛra mm-hmm. k'a concert ma nɔgɔya mais e yɛrɛ hakilila la concert in e bɔra ka jama sɔrɔ e, salle kɔnɔna na a ye mun de k'i la a donnin kelen kama bon sisan n'i kɛra artiste ye hali minnu tɔgɔ dɔnnen don ni ne ye minnu dɔnnen don ni ne ye quoi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min i ka concert la i ja tigɛlen don ça c'est normal mais artiste tɛ sɔn k'a fɔ de u b'u yɛrɛ kɛ staru ye ka sɔrɔ kunkolo kɔnɔna sofelen don sadiya e yɛrɛ b'a dɔn sa mali bɛɛ de bɛna taa mais tant k'i ma se salle kɔnɔ i ni tɛ lafiya hali n'i ka manajɛri y'i wele ko tiɲɛ na salle est plein i lafiyalen tɛ kɛ f'i ka don n'i donna sa jama bɛna min kɛ sisan o de bɛ k'i lafiya ne ye concert kɛ ni jagɛlɛya de ye i y'a faamu ne yɛrɛ ye concert kɛ ni jagɛlɛya de ye n bɛ palais ta don min ka concert kɛ n y'a kɛ ni jagɛlɛya ye quoi mais n bɛ n ka manajɛri yɛrɛ fo kosɛbɛ damisi dunbiya a bɛ yan fakɔli a bɛ n kunna fan dɔw bɛ yen dɔw bɛ na dɔw tɛ na mais n taara se ka na sɔrɔ yɔrɔ falen jama na n kɔntanna vraiment parce que artiste fɛn b'i ɲɛnajɛ wari ka d'an ye mais jama de bɛ anw ɲɛnajɛ n'i ye jama sɔrɔ dɔrɔn alihamudulila ko bɛ k'o kɔnɔ. ee ale e don min na e yɛrɛ ye misiki yɛrɛ i taara don studio la don min hmm. mikoro dira e yɛrɛ ma hmm. ko ale bɛna misiki bɔ hmm. ale yɛrɛ dusukun kɛra cogo di hakilina jumɛn nana ale la. bon don min na n bɛ taa studio la n ka morceau fɔlɔ n y'o kɛ o ye la paix ye. n ma sɛgɛn ni jatigɛ sɔrɔ a la parce que n bɛ nin yɔrɔnin fɔ dɔnkilidala denmisɛnnin minnu bɛ yen ne fana bɛ minnu ɲɛ ou bien n ka kɔrɔ ni minnu ye i ye kuma faamu ka na girin dɔrɔn ka don studio la ka sɔrɔ talent dɔ t'i la quoi i ye kuma faamu ne bɛ taa don studio la waati min o y'a sɔrɔ ne ye dɔɔnin kɛ kɛnɛmala la n bɛ fɛn dɔw kɛ kɛ kɛ ten ka sɔrɔ n ma studio kɛ donc n bɛna na studio kɛ waati min o y'a sɔrɔ n bɛ se ka dɔnkili da dɔɔnin et puis ni mɔgɔ dɔnnenbaw ni misiki dɔnna dɔw de ye n ka studio fɔlɔ kɛ zumana tereta banna sisan mali bɛɛ a ɲɔgɔn violon fɔla kun t'a la i m'a ye leyila gobi o ye n ka chœur kɛ Eh, adama yalonba dɔgɔkɛ dɔ bɛ jajɛ yalonba o ye n ka gitari fɔ donc ni mɔgɔ minnu y'a kɛ olu kun bɛ ne ɲɛ o waati donc n fana kun bɛ dɔɔni dɔn n ye studio kɛ n ye la paix kɛ n ma gɛlɛya foyi foyi foyi sɔrɔ a la awɔ a bɛ kun na alima don n'a nataw la e ka mun ka kɛ mun ye don n'a nataw la ne ka kɛ jumɛn ye don n'a nataw la min ka di ne ye diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ne bɛ dɔnkili sugu minnu ta animation don mais ladilikan de don diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ani fana n bɛ dɔnkili da kan naani min na ni n ma sa n b'a bɛɛ dɔnkili kelen kelen la développer fo diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ni dɔnkilidala in bi bɔ yan wa nin kan ye nin parce que dɔnkilidalaw bɛ waso ɲɔgɔn na mali la yan ni kan ye ne de bɛ nin kan in mɛn ni nin ye dɛ ne de ye nin ye a dɔw yɛrɛ bɛ kan dɔw dɔnkili da olu yɛrɛ siya u tɛ hali i ni sɔgɔma mɛn a la dɔnkili tɛ kan ko ye un artiste kanko tɛ i bɛ se kan min na i bɛ dɔnkili da o la bɔbɔkan bɛlakan bosokan a kɛra fɛn fɛn donc n'i ka morceau diyara dɔrɔn i b'i diya a kɔnɔ o de ye ne kunkololata ye wa o de ye tiɲɛ ye a tɛ wuli wulibali don n ko artistew ka y'a banni de bɛ ka kuma i m'a ye a donc n bɛ fɛ ka kɛ artiste ba ye don dɔ pour que n ka se ka n ka jamana dɛmɛ mm. ka n ka mɔgɔw dɛmɛ ko bɛ ko kɔnɔ mm. mais e yɛrɛ ka idole ye jɔn ye bon ne ka idole o ye mamu kɔnɛ ye n ye min f'i ye sisan mm. mais n bɛ mali artiste bɛɛ lajɛlen fɛ ani fana mamu kɔnɛ kɔfɛ n ye dɔnkilidala dɔ kanu n'o ye umu sangare n y'ale kanu kosɛbɛ kosɛbɛ fo n ye dɔnkili da a la mais n ka idole n donna dɔnkilida la mɔgɔ min nɔfɛ parce que idole fɔli kan min don a bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ dɔɔnin quoi voilà donc dɔnkilidalaba fɛn fɛn bɛ mali la o fitini a bɛɛ ye n ka idole ye parce que n bɛ caman lamɛn mais n bɛ min fɛ ka don dɔnkilida la nɔfɛ o ye mamu kɔnɛ a banna mais ne yɛrɛ bɛ sogo ni min ye don o don hali sini o ye umu sangare awɔ ko bɛ ko kɔnɔ o b'o kɔnɔ voilà ali e bɛ mun de fɛ ani ali yɛrɛ tɛ fɛn jumɛn de fɛ ne bɛ min fɛ o ye tiɲɛ de tiɲɛ a tigɛra a tugura tiɲɛ fɔ n ye hali ni n y'i kɛlɛ an bɛ tila ka bɛn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne nɛgɛ ka nkalon tigɛ n ye a kɛ ko kelen filanan n bɛ mɔgɔya k'i fɛ mais i tɛ ne ka maa ɲɛnama ye bilen n tɛ fɛn min fɛ fɛnɛ o ye nkalon tigɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nkalon tigɛ i danna ye a b'i janfa suko ni dugusɛjɛ cɛ maa o maa bɛ nkalon tigɛ i ye i sɔminna na kelen fila kan'i ka ko sɛbɛ fɔ a ye janfanci don ne tɛ nin fila fɛ fɛn jumɛn ka di ɛ min ka di n ye musow kɛ ɛ musow de ka di musow de kɔni ka di ɛ wa musow baara musow de ka di ne ye dɛ n bɛ musow de fɛ dɛ n bɛ musow fɛ dɛ d'accord eh, dumuni jumɛn de ka di ali ye ani dumuni jumɛn de man di ali ye dumuni bɛɛ lajɛlen ka di n ye mhm. mais n tɛ dumuni nɔgɔlen de fɛ n'o tɛ i mana dumuni fɛn fɛn tobi ne b'a fɛ mais a fɔra ne ko ɲɛɲɛkini ka di yɛrɛ o ye tiɲɛ ye laginɛ taga de y'a to gɔnsɛnkini an y'a fɔ la ten ne gɔnsɛnkini ne b'o fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ i m'a ye ko bɛ ko kɔnɔ o b'o kɔnɔ mhm. ok ali naamu sisan hmm. musique i ko k'i ka musique bɛɛ la hmm. k'i ye album kelen de bɔ hmm. mais son wɛrɛw b'a kɔnɔna na i ko album ninnu kɔnɔna na sisan i ni mɔgɔ wɛrɛw de ye featuring kɛ ou bien a bɛɛ ye kelen de bon n ka album in kɔnɔ min fɔlɔ bɔra featuring t'a la ayi a bɛɛ ye ne de ye dɔw kɔni ye refrainw b'a la u tɛ featuring ye mais n bɛ ka min labɛn sisan featuring dɔw b'o la kelen yɛrɛ an y'o bila mɔgɔw k'a dɔn a bɛna na ko i ɲin ka saki awɔ n bɛ ka dɔ wɛrɛ fɛnɛ labɛn mm-hmm. inbox min fana bilala mm-hmm. bɔra sisan mm-hmm. o fana featuring don bɔn featuring wɛrɛw kan ka sɔrɔ album nata la fana komi artiste ko don ni ni mɔgɔ ye layidu di ɲɔgɔn ma n'i y'a fɔ ka sɔrɔ a ma kɛ dɔrɔn kow bɛ kow kɔnɔ e de bɛ kɛ nkalontigɛla ye mais ni album bɔra don o don featuring caman wɛrɛ bɛ sɔrɔ a kɔnɔ inshala mais bi bi in na mali kɔnɔna yɛrɛ la hmm. a ka di ali yɛrɛ ye a ni jɔn de ka featuring kɛ yɛrɛ yɛrɛ bɔn a ka di ne ye ne ni mɔgɔ min ka featuring kɛ mali aritisi ba bɛɛ ka di n ye a ka di n ye kɔmi umu sangare ka di ne ye hmm. ni n y'ale sɔrɔ ka featuring kɛ n'a ye hmm. o ka di n ye mais hali n'o tɛ ni anw yɛrɛ ka nord artisiba dɔ bɛ yen n'a kumana ko ni n pɛrɛnna hali su in na n ka taa an bɛ featuring kɛ donc featuring ko fana nin ta de ka di n ye mais n'o ma latigɛ don ko bɛ ko kɔnɔ a kɔni ka di n ye ni umu k'a kɛ n'a y'a temps sɔrɔ komi temps t'ale bolo ko bɛ ko kɔnɔ ale ye o ye ko temps t'a bolo ka sɔrɔ a bɛ gɛnsɛn kini kan

n'i y'a accepté a bɛ se k'i lasɔrɔ o la o ye kelen ye kɔnti mm. caman wɛrɛw bɛ yen o bɛ yen nɔ telefɔni nimoro fana bɛ yen ni o lasɔrɔla mɔgɔ min fɛ n'i bɛ ka mɔgɔ min ɲini ɲini cogo caman b'a la bi quoi awɔ ɲini cogo caman b'a la n ka manager ka nimoro bɛ yen mm-hmm. ne yɛrɛ ka nimoro bɛ yen mm, o fana y'a sɔrɔ cogo nɔgɔman dɔ ye sabu maliyɛn bɛɛ fana tɛ fɛsibuku kan dɛ bɔn i y'a dɔn dɔw fana fɛ sa fɛsibuku in de y'a bɛɛ ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ fɛsibuku kan u ka diɲɛnatigɛ ka ɲi a ɲɛnen don donc olu b'a sɔrɔ ni nimoro de kosɛbɛ ee an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an bɛ nouvelle express tv ale sanfɛla la an bɛ sɔrɔ an ka chaîne youtube sanfɛla la an ka instagram sanfɛla la an ka facebook page officielle sanfɛla la musow k'a ka taa abonner dɛ ali ko ten tɔ ali

ne filɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ b'i yɛrɛ bonya mɔgɔ yɛrɛ ma ne b'i kɛ fatɔ de ye quoi mais minnu yɛrɛ bɛ kuma i fɛ olu de b'u yɛrɛ lafili tuma dɔ n'i kumana n fɛ surtout musow ye cɛw aw k'aw ta dɔgɔya musow de ko don n'i bɛ kuma par exemple n'i ye n ka nimoro sɔrɔ ou bien facebook ça dépend mɔgɔ ou bien ne yɛrɛ bɛ n ka nimoro d'i ma yɔrɔ dɔ la mais n bɛ ɲina o bɛɛ bɛ kɛ o buba ali ne de don karisa n tɔgɔ ye nin ye n jamu ye nin ye n bɛ nin yɔrɔ la i ka dɔnkili de ka di n ye i yɛrɛ de ko ka di n ye mm-hmm. n'i m'o jaabi i bɛ jɔn jaabi sa i b'o jaabi direct mais u bɛ na dɔw bɛ yen nɔ u b'i bipe mm-hmm. i y'a banni de don dɛ dɔw fana bɛ yen i b'i ka nimoro d'u ma u b'a sɔrɔ cogo wɛrɛ la komi n y'a fɔ cogo min mm-hmm. nimoro ta cogo ka ca hali n'anw bɛ kɔɲɔyɔrɔ la tuma dɔ ne ka manager bɛ mikoro minɛ a bɛ n ka nimoro di gratos bɛɛ ma mɔgɔw b'a sɔrɔ nin bɛɛ la i ye kuma faamu wa i adressé na mais n'e nana dɔrɔn e ça va ci ne ma ne bɛ kuma mɔgɔ min fɛ c'est des milliers de personnes ça va ne ye temps sɔrɔ waati min de ne b'a fɔ n ko oui ça va c'est vrai bon o bɛ janya dɔw ɲɛ kɔrɔ olu bɛ dimi o ça va yɛrɛ bɛɛ kɔfɛ n'a y'i jaabi ko oui ça va bien e de bɛ tila k'a ɲininka c'est qui c'est pas normal mais diɲɛ ɲagaminen don quoi n'i bɛ fɛ ka kuma mɔgɔ fɛ kuma direct dɔrɔn ne kɔni bɛ ten de direct n y'i ka numéro enregistré a dɔw yɛrɛ n'i tɔgɔ n'i jamu fɔ ne b'i ka numéro enregistré n bɛ sɔrɔ ka i jaabi mhm. mais kan t'e da i bɛ fɛ ka kuma ne fɛ ne bɛna mun f'e ye ne de bɛna kan k'e ye u k'u tilen c'est fini

jamana girinnen don kosɛbɛ ali mais musique kɔfɛ ali bɛ baara jumɛn de kɛ bon musique kɔfɛ ne tɛ baara foyi foyi kɛ musique kɔfɛ ne tɛ baara foyi kɛ awɔ fɔlɔ n tun bɛ baara kɛ n tun bɛ n tɔntɔn dɔ fɛ yen mhm. ji dilan izini na minnu bɛ ji tan tan tan ye o waati yɛrɛ y'a sɔrɔ a bɛ feere mugan mugan mais après n ka voyage ani tuma bɛɛ i bɛ kɔɲɔ na i bɛ denkun na i bɛ taa yan fɛ olu tɛ dɛ mais ne yɛrɛ de degunna tuma bɛɛ i bɛ permission ta n balimaw de don olu tɛ ne bali dɛ mais tuma bɛɛ n bɛ permission ta ne gasira ne ye baara jɔ bon o yɛrɛ bɛ san tan ni kɔ bɔ bi n tɛ baara foyi kɛ misigi de don ali bɛ balo ni misigi de ye ne bɛ balo ni misigi de ye n ka denbaya bɛ n bolo n ka musokɔrɔba bɛ n fɛ yen n dɔgɔninw bɛ n fɛ yen misigi de b'an balo n bɛ ala fo n bɛ misigi fo minnu b'a fɔ ko sirifu tɛ dɔnkili da e ma deli ka ɲɔbɔrɔ bila ne fɛ yen ko ne ye sirifu ye mɔgɔ b'olu jaabi tiɲɛna a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn mais ali i bɛ son minnu bɔ ani i bɛ dɔnkili minnu da hmm. ali yɛrɛ de b'a bɛɛ fɛn ou bien mɔgɔ de bɛ ali bolo min bɛ ali financer bon ne ka dɔnkili d'abord n m'a f'i ye n ye n ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko ŋunuŋunu kan hmm. ne de bɛ n ka dɔnkili bɛɛ créer ne de b'a composer n yɛrɛ hmm. k'a arranger n bɛ se k'a jira dɔnkilidalaba dɔ la mais studio de b'i bolo studio tɛ ne bolo studio tɛ n bolo mais n bɛ taa studio de la ka taa dɔnkili bɔ sisan n bɛ baara kɛ ni studio caman ye mais kanubagaw de bɛ n dɛmɛ ni n bɛ fɛ ka morceau kura bɔ n b'a fɔ n kanubaa dɔ ye o bɛ se ka n dɛmɛ tuma dɔw bɛ kɛ fɛnɛ wari dɔ bɛ c'est à dire n yɛrɛ de bɛ n yɛrɛ produit et puis c'est fini nin de y'a yɛrɛ yɛrɛ wa ne ne kelen tɛ artiste caman ye o ye awɔ ah, studio tɛ n bolo n bɛ wari de sara k'a bɔ. d'accord o de ko don parce que i b'a jateminɛ dɔw bɛ yen u yɛrɛ de b'u ka financement bɛɛ kɛ mm-hmm. mais a bɛ se ka kɛ mɔgɔ b'i bolo mɔgɔ min fana kɛlen bɛ k'o financement ta mm-hmm. bon n bɛ jatigi caman fo kɔni jatigiw bɛ n dɛmɛ awa sise suisse o bɛ n dɛmɛ n ka projet caman na i m'a ye bayi sisogo faransi n b'a fo kosɛbɛ kosɛbɛ n dɛmɛbaga don musa jara n ka album fɔlɔ yɛrɛ musa jara ye n dɛmɛ a la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne dɔn hali n'i ma musa ye i y'a tɔgɔ mɛn ne da a ye n dɛmɛ kosɛbɛ koniba sise n ka tɔgɔma kɔnɛ ninnu ye n dɛmɛ n ka se ka n ka album fɔlɔ in bɔ toujours n bɛ fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ dɔw kɔni bɛ ka n dɛmɛ azizi hayidara o ye n ka fan club yɛrɛ président ye o yɛrɛ ko ne ma i mago bɛ fɛn fɛn la a fɔ n ye mais ne fana ye mɔgɔ dɔ de ye nin bɛɛ na nin bɛɛ na ni artiste tɔw tɛ kelen ye dɛ mm-hmm. n'i ye mɔgɔ ɲɛkun lajɛ n'i b'a fɛ dɔrɔn i b'a dɔn ko dɔ kɔni b'a la voilà o de la n man teli fɛnɛ o yɔrɔ la jatigiw fana bi yafa n man teli k'a fɔ nin kɛ n ye ne bɛn'a f'i ye don min na ko nin di yan o b'a sɔrɔ o don ne mago yɛrɛ de b'a la n dɛsɛra ne bi ten i m'a ye n ma fɛn min sɔrɔ n t'i ɲɛ bɔ a fɛ ni ala y'a latigɛ i b'a sɔrɔ ko bɛ ko kɔnɔ mais i bɛ ka musique min kɛ sisan i bɛ ka tila ka kɔɲɔ ni fɛnw kɛ mais différence jumɛn de b'o cɛ ani mun de la e y'a fila bɛɛ choisi i n'a fɔ cogo jumɛn i bɛ don studio kɔnɔ i bɛ son bɔ i bɛ tila ka kɔɲɔ fana kɛ oui différence b'a la parce que dɔnkilidala dɔw bɛ yen olu tɛ se ka kɔɲɔ kɛ o dɔnkilidala dɔw bɛ yen olu tɛ se ka concert live kɛ a ne mo kɔɲɔ ye concert live de mais mɔgɔ dɔw bɛ ka kɔɲɔ lagosi ko artiste kɔɲɔkɛla dɔw b'o fɔ dɔw fana b'a fɔ a anw tɛ artiste ye dɛ anw ye arapɛriw de ye nin bɛɛ ye kelen de ye hali zigiri dala ye artiste de biti bɛ zigiri dala bolo nka a bɛ bamanan bitiw de ta ka zigiri da ko bɛ ko kɔnɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye mais nin bɛɛ de ye kelen ye artiste o artiste bɛ se ka concert live kɛ heure saba heure naani i bɛ se ka kɔɲɔ kɛ i m'a ye a bɛɛ ye kelen ye an bɛ taa studio la an bɛ dɔnkili dilan dɔnkili de mana diya min ye n'o y'o ye ou bien a y'a lamɛn o de b'i wele kɔɲɔ na i m'a ye i n'a fɔ sisan an ka dɔn ɛɛ a ŋunuŋunu kan de b'an tɔɔrɔ bi a y'a jɔ ne yɛrɛ b'a ɲɛfɔ maliyɛn min mana wuli ko preuve bɛ n bolo i ta bɛ n bolo n ta b'i bolo n'an y'a yira ɲɔgɔn na an bɛ mali ci n'an ye mali ci jɔnni ka mali don an bɛɛ lajɛlen ka mali don maa juguw de farala ɲɔgɔn kan ka n ka tiɲɛ kɛ nkalon ye diɲɛ bɛɛ ɲɛna maa si ma fɛn fɔ ko sabu se tɛ n ye nka ko to ɲɔgɔn ta la bɛ karata bugu mɛɛn si la de maa ye fɛn min mara n'i y'a bɛɛ ɲɛfɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ i m'a ye dɔnkili n'i y'a lamɛn a kɔrɔ ka di hali ni ne man ne kana diya e ye sa kuma min b'a kɔnɔ o b'i nafa o ta diɲɛ yɛrɛ y'o de ye fɛn b'i nafa o ta i m'a ye donc nin bɛ diya dɔ ye a bɛ ne wele i ka nin dɔnkili de ka di n ye n b'a fɛ i ka n ka kɔɲɔ kɛ n b'a fɛ i ka n ka denkundi kɛ mhm. bon n b'a fɛ i ka nin dɔnkili de ka di nin dugu la an b'a fɛ i ka na concert la an fɛ yen mɔgɔ ka dɔnkili bɛɛ tɛ se ka diya diɲɛ sa a bɛɛ tɛ diya o fila ni saba de bɛ diya i bɛ tɔw fɛn a kɔnɔ wala ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ne ka dɔnkili bɛɛ ye ladilikan ye mm-hmm. dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko ali e ka nin dɔnkili ne m'a f'i ye sa n ye inbox bɔ wa mm-hmm. mɔgɔ dama bɛ ka wuli ne la ko ne ye olu de kɔrɔma tigɛ ni dɔnkili ye mm-hmm. a ka ca kojugu wala ko buba ali ka dɔnkili bɛɛ ye kɔrɔmatigɛli kɔrɔmatigɛli yɛrɛ tɛ bamanankan lɔgɔbilen de don tiɲɛ ni nkalon de bɛ i ye kuma faamu ne bɛ dɔnkili fɛn fɛn da a bɛɛ ye tiɲɛ de mais ni min bɛnna e jogo ma e b'o kɛ kɔrɔmatigɛli ye o mɛ e e k'o jogo ye e y'o kɛ min na de o b'a kɛ jumɛn o b'a kɛ tiɲɛ de donc jɔn de jɔn ni ta ka fisa min y'a kɛ tiɲɛ ye o de ye ne ka mɔgɔ ye e min y'a kɛ kɔrɔmatigɛli ye i jogo de b'a la ɛ eh, dɔnkilidala yɛrɛ dɔnkili ye dɔnkilidala jogo lamɛnnikɛla jogo dɔnkili banna voilà donc ko ko kɔnɔ an b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na bɛɛ de bɛ kɛ hali dimanche an bɛ kɔɲɔ la ni ala sɔnna a ma awɔ wa an ka kɔɲɔ bɛ min f'i ye ni i man farin n'i sigi i bɛ wuli dɛ c'est chaud dans chaud. a ma nɔgɔ d'accord komi ne ka kameramani ye cɛgana ye nka n'a ye muso furu don an b'i wele i bɛ n'o kɔɲɔ kɛ. non an ye sirifu ye an bɛ alamandi kelen d'a ma.

musow n b'u fɛ hali muso minnu tɛ n fɛ n b'u fɛ ah wa ni musow n'aw bɛ kuma n fɛ dɔrɔn aw ka message bɛɛ dafa n b'aw jaabi yɔrɔnin kelen un coup mais cɛw ta olu k'a janya dɔɔnin n bɛ tile fila kɛ n bɛ sɔrɔ ka d'accord ali hmm. i yɛrɛ da sera a yɔrɔnin ma hmm. i ko ko denbaya b'i bolo hmm. den bɛ ali bolo muso bɛ ali bolo oui bon den bɛ n bolo muso bɛ n bolo mais n bɛ dɔ ɲini na dɛ

o furu yɛrɛ de bɛ mɛɛn jigiyali kosɛbɛ. ok i m'a ye. muso b'i bolo den b'i bolo. awɔ den bɛ n bolo den naani bɛ n bolo. cɛ ni muso bɛɛ. awɔ n denkɛ fɔlɔ o ye n fa tɔma ye ali mm-hmm. filanan ye n terikɛ tɔma ye laji mm-hmm. hayidara sabanan ye muso ye o ye n ba tɔgɔma ye mayimuna hayidara naaninan ye n bɛnkɛ tɔgɔma ye sidi hayidara. K'o bɛ k'o kɔnɔ. O b'o kɔnɔ. Awɔ. Ee n b'a fɔ cogo di Ali. I dun k'a fɔ ka ɲɛ dɛ. Awɔ a bɛ fɔ ka ɲɛ. folikan jumɛn de b'i bolo k'a di an lamɛnbagaw ma ani an lajɛlibagaw ma. folikan min bɛ n bolo k'a di lamɛnnikɛlaw ma n bɛ mɔgɔw hakili jigin n ka mɛtiri la fɔlɔ maamu kɔnɛ jakiso a banna mɔpiti erezɔn mɔgɔ bɛɛ ka kan k'a dɔn. a bɛ dɔnkili da kan caman na mɛ boso siya woloma man ɲi dɛ siya woloma man ɲi jɔmɔgɔla man ɲi ni jɔmɔgɔla nana jamana kɔnɔ jamana tɛ diya ni siya woloma donna jamana kɔnɔ jamana cila dɔnkilidala man kan k'i waso kosɛbɛ parce que e bɛ jama de cɛ la n'i waso kosɛbɛ dɔrɔn i bɛ siya dɔ defan ka tɛmɛ dɔ kan o fana bɛ na ni ko nin dɔ ye donc siya woloma man ɲi n ka mɛtiri mamu kɔnɛ a tun bɛ dɔnkili da kan caman na

Gwamnan zana tiye yoni co ala gwamnan zana tiye tiye tiye tiye. Ye n ka mɛtiri ka dɔnkili ye. Dɔnkili ye awɔ. Awɔ Mamu Kɔnɛ. A ko ko jɔn mana kɛ fɛn fɛn ye k'i bɛ taa. Tiɲɛ o. Waritigi bɛ tunu. Kosɛbɛ. Dɔnnibaa bɛ tunu. Siga t'a la. Fantan i mana kɛ fantan ye cogo o cogo i bɛ tunu. Waritigi kɛra cogo o cogo sadi kow bɛ ban kuwa. an k'an janto ɲɔgɔn na kow bi ban maliyɛn bi kɔrɔfɔli kɛ koyi i ye o b'o kɛ dɛ a y'a kɛ tan muso minnu ka di ye muso ninnu yɛrɛ b'a kɛ ee muso ninnu ka kɔrɔfɔli ka di ne ye sa olu n'u ma kuma u dusu tɛ lafiya olu ta tɛ kɔrɔfɔli ye muso musow ka kɔrɔfɔli ye baro de ye mɛ cɛw dun baliku yɛrɛ k'i sigi i bɛ k'i baliku ɲɔgɔn kɔrɔfɔ k'a dɔgɔya nin b'a la nin b'a la cɛ bɛ taa baara de kɛ cɛ tɛ so kɔnɔ fɛn ye ni cɛ kɛra so kɔnɔ fɛn ye dɔrɔn a bɛ muso jogo ta cɛ baarabali bɛ muso jogo ta n'o tɛ hami b'i kan charge b'i kan kɔrɔfɔli tan b'i bolo ko bɛ ko kɔnɔ cɛ kɔrɔfɔlikɛla a ye taa baara kɛ a ka kɔrɔfɔli jɔ mɛ muso a ye kɔrɔfɔli kɛ hali sini o de bɛ aw lafiya d'accord ali i ka actualité ye jumɛn ye sisan nin waati in na n ka actualité bon actualité bɛ artistiw bolo bilen ya u ye fɛn bɛɛ jɔ u ye fɛn bɛɛ jɔ donc mais an b'a ɲini faamaw fɛ k'u ka kow lajɛ kosɛbɛ se tɛ mali ye charge bɛ mali kan mali sɔrɔ ka dɔgɔ bɛɛ b'a dɔn donc mɔgɔw bɛ t'u dayirimɛ minnu ɲini ni faamaw y'o bali olu fana bɛ tila ka kɛ faamaw ka charge de u dun tɛ s'a kɔrɔ donc u k'a lajɛ ko bɛ ɲɛ cogo min u ka mɔgɔw labila a bɛ ɲɛ cogo min u k'a fɔ mɔgɔw k'u ka baaraw kɛ sadi o b'olu yɛrɛ de dɛmɛ ne ka hakilina la ɛ ne tɛ dɔwɛrɛ dɔnkilidala kɔ ne bɛ balo dɔnkilida de n'e ye ne ka dɔnkilida jɔ kalo kelen jɔn de bɛ ne sɔn o bɛ tila ka kɛ e yɛrɛ de kunko ye parce que ne laban o laban ne bɛ wuli k'e kɛlɛ ka sɔrɔ hali i ma foyi kɛ n na mɛ nasɔngɔ tɛ ne bolo ne haminen don n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu donc ka kow nɔgɔya mɔgɔw k'u ka activités kɛ mɛ u ka kɛcogo k'a la o ka ɲi bana bɛ yen bana min bɛ yen ne yɛrɛ filɛ nin hali sisan ne ye n kɔnɔ fa farafin fura la ka na y'a dɔn farafin bannen don a yɛrɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ kab'u ko coronavirus bɛ yen ne ye fura daga sigi hmm? fo bi don o don ne b'a min artisiw yɛrɛ u tɛ sɔn bɛɛ b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye an ka segin an yɛrɛ ma a ye furaw min bana dilanlen don parce que o de bɛ maliyɛn kun na n'a dilanna n'a bɛ k'i fa i t'i yɛrɛ ɲin'a na han dingɛ sennen ka dun ye mɔgɔ de m'a dilan mɛ n'i binna kɔnɔ i tɛ sa ni dingɛ b'i ɲɛ n'i ko k'i t'a dévier dun n'i sara jɔn y'i fa e de y'i yɛrɛ fa wa mɔgɔ de y'a dilan donc rumeur bɛ maliyɛnw da bana dilanlen bana donna ta i yɛrɛ ɲini mɛ faamaw k'a lajɛ mɔgɔw k'u ka kow kɛ dɛ n'u y'a bɛɛ jɔ mali bi jɔ dɛ u k'a lajɛ fana kɛlɛ in bi yɔrɔ min ala de b'a yɔrɔ dɔn u k'u se kɛ ala ala k'a to nin transition in kana ban ka sɔrɔ kɛlɛ in ma ban mɔgɔw tɔɔrɔla ko bɛ k'u kɔnɔ nin kɔni ye kumaw ye i m'a ye donc n t'a dɔn ɲininkali wɛrɛ min b'i bolo folikan laban jumɛn b'i bolo bon ne ka folikan laban ka ca dɛ n bɛ e yɛrɛ fo fɔlɔ ka émission kɛlaw télé ka ca mali la arajo ka ca internet ko in yɛrɛ la bi mɔgɔw fana bɛ intɛrinɛti kan i n'a ka ka chaîne i n'a f'aw ka chaîne in ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu bɛ artisiw ta k'u yira mɔgɔw la min dɔnnen ani min ma dɔn n b'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo parce que aw y'an dɛmɛbagaw de vraiment ka e yɛrɛ fo artiste ka ca mali la n'i y'a ye dɔ y'i wele émission dɔ bi ban i la dɔ b'i ta tiɲɛ de don dɛ voilà min b'i wele o y'i kanubaa dɔ de fɛnɛ arajoso don teleso don a kɛra fɛn fɛn n'a mago b'i la ka émission kɛ n'i ye i kanubaa don donc o kanu kama n b'aw fo ala ka aw ka ko in développer k'a kɛ telesoba ye don dɔ kɔnɔdennin de bɛ kɛ kɔnɔba ye o ye aw ka folikan ye n'o bɔra la n bɛ n ka manajɛri fo adama damisi dunbiya n bɛ foli d'a ma kosɛbɛ fakɔlisiw ka ɲi dɛ fulaw ye ladiya mɛ fakɔlisi a nanbaratɔ man ca dɛ kana to n terikɛ ka vɛri ka bon ka b'a ɲɛ na o ye tiɲɛ ye dɛ walahi i m'a ye ni ni mɔgɔ bɛ baara ɲɔgɔnya la f'aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ a tɛ se ka baara kɛ donc n bɛ n ka manaje fo ka n ka fan club fo fan club buba ali mhm. sirifila musique mhm. k'a président fo k'a présidente fo ka n dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ kɔnɔ ni n ko ko n bɛ bɛɛ tɔgɔ fɔ n laban n bɛ jalaki dɔ sɔrɔ i m'a ye n bɛ jɔmu na sago fo n bɛ étranger bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ an ka aventurierw maa o maa ye maliyɛn ye k'i bɛ jamana kɔfɛ ne buba ali ka foli b'i ye ala k'u kisi tunga jihadi ma ala k'u sɔn minnu jantolen don u faso n'u faso denw na nka minnu taara k'u yɛrɛ yɛlɛma k'u yɛrɛ kɛ

ne kanuba e mun mɔ kɛ na ne dimina ne kɔrɔ ne b'a kɛ di sa furu tun ye jigi min ye bi furu jigi tununna furuɲɔgɔnmaw yo yama wolo tun ye hinɛ min ye bi denw mana bangebaalu la wolodenw teriya tun ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye bi terifilaw bi ɲɔgɔn mako san la kirufɔ e buba ali man ka ne yɛlɛma ne de ye buba ali ye garibu parfɛnma arasta pɔrɔpu aritisiw ka y'a banni don n tɛ jɔ fee da la n tɛ kini kɔrɔ minɛ n tɛ maa ka fini kɔrɔ don garibu vip de filɛ créateur buba ali de filɛ n ti mɔgɔ tata mɔgɔw de bɛ ne ladege don o don juguya man ɲi ala ala ye n sɔn fɛn min na kana n kɔniy'o ma waleɲumandɔn n b'i fɛ ka mun fɔ nouvelle express ye ala n b'i fɛ ka mun kelen de fɔ nouvelle express ye nouvelle express ala k'aw taa ɲɛ nouvelle express ala k'aw sanga nouvelle express ye ala k'a to diɲɛ bɛɛ k'aw dɔn wa teleso ye teleso fitinin ye ala fitinin de bi kumabaya masa ala ka baara de ye o ye den bi daminɛ fitinin na ka na se kalo kɔnɔntɔn ma ka ban ka bange ka diɲɛ mara nouvelle express kuma bi kuma kɔnɔ kow bi kow kɔnɔ n'i man kegu i tɛ buba ali ka kumaw ye teleso ye fitinin ye bi a kɔnɔ tara wa a bangena a tɔgɔ dara nka an b'a ɲini masa ngala fɛ ala min b'i bonya ka fitini kɛ belebele ye ala k'a to diɲɛ bɛɛ k'i sɛmɛ ni nouvelle express la don dɔ wa ala b'o kɛ nouvelle express baarakɛlaw ye initiative mɔgɔ min y'a ta a bɛɛ lajɛlen ala ka si jan d'aw ma ala k'aw to ɲɔgɔn ye ala k'aw kisi ŋunuŋunukan ma ala k'aw kisi nafigiw ma ala k'aw kisi terijuguw ma olu de bi don i kan i ka inbox kɔnɔ ka kuma i ye karisa y'a kɛ tan karisa y'a fɔ tan k'i baaraɲɔgɔn buruja i ye e fana ni orgueil bɛ na hali n'a yɛlɛl'i fɛ i b'i ɲɛ kumu ale yɛrɛ t'a dɔn fɛn min kɛlen bɛ aw bɛ kɛl'aw dusukun na ten n'o kɛra baaraɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛtaga sɔrɔ man di a ye kuma ɲɔgɔn ye ni min ye min kɛ min na n'i ma min faamu a fɔ a ye aw ka kuma n'a ma kuma ɲɔgɔn ye woyi yo n'a ma kuma ɲɔgɔn ye mali ti avancer nouvelle express yɛrɛ n'aw ma kuma ɲɔgɔn ye o avance man di a ye kuma ɲɔgɔn ye wa aw ka yafa ɲɔgɔn ma maa jugu man ɲi n'i bɛ ka yɛlɛn a b'i sen minɛ k'i jigi fo duguma aw kana mɔgɔ lamɛn aw k'aw ka baara kɛ mali tɔgɔ kura de ye ko kɔ kuma kana jate dɛ i kun kɛ taa ni kɔ ye arasa pɔrɔpu ta ɲɔgɔn wa ne b'aw bila yan bɛɛ y'i ban ne na fo n'a kɛra nouvelle express ye n'aw y'aw ban ne na ne va pas disant. merci. bravo nin diyara kojugu. ami y'aw bolo. vraiment an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. k'a yira la k'a fɔ ko arasa pɔrɔpu ale tun b'an bolo yan. ni tɔgɔ kura sɔrɔlen. awɔ arasa pɔrɔpu. awɔ. awɔ. donc an bɛ foli di an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. k'a ka manajɛri yɛrɛ fo kosɛbɛ a ni ce a ka cɛsiri la. kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a fɔ halisa ko aw b'an sɔrɔ an ka chaîne youtube sanfɛla la an ka nouvelle express eh, youtube sanfɛla la an ka eh, page officielle eh, facebook sanfɛla la fo ka taa se an ka instagram ma émission kun ye voix d'artiste a kun sigilen don a se ka tarawele de fɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a semaine wɛrɛ o fana ko tɛ kɛ baasi ye bi n'an bɛ dɛsɛ merci allez oui An tɛ an tɛ musow labila. Ko bɛ ko kɔnɔ musow an b'aw fo. Musow aw bayi bayi. Musow aw bayi bayi aw bayi bayi ni musow ma na foyi de tɛ ɲɛnabɔ. A tɛ nin a taga wuli. Dɔgɔ.